You can confirm for both, eh? or you just uh, you're looking at the norm. no i can confirm for uh, ndani uyu sambalopa chifukwa ndinauluka naye ndanenanso kwayambirira kuja kuti selemani sindikumdziwa sinauluke naye so i cannot confirm anything unless nditapenga chani mapepala ache tatibweretsani mapepala ache ndiwaone Then I can confirm. chomwe ndimafuna mutithandize uh, brigadier general I, i know ndinu katswiri even from what you're saying mukuoneka kuti ndinu katswiridi with a lot of experience ndimafuna kuti nanga si by the end of the day tifuna tipange close this issue so ndimafunanso mutithandizire kuti uh, membership ya komiti inoyo ithe kukhala ndi chithunzithunzi kuti ntchito ya ADI ndi chani ndipo ADI anayikilanji pa ndege kutanso kuti otakhala kuti ADI palibe chiopsezo chingakhale chotani kwa- ku ndege inuyo ngati katswiri kuti mwina member, membership ithe kukhala ndi ka knowledge I submit. anyway
mwandipatsa chithunzi china cha inuyo honorable member kuti mwina mukudziwa sindidziwa kuti background yanu ili mu aviation kapena ayi
I'm a fully licensed aircraft engineer myself as well. okay so mufuna ndi ndipite ku eh, handbook ya Dornier 228 ndikachite extract zimenezo
ndimapempha kuti yeah. uh, brigadier general you're my, my senior so with due respect ndikufuna kuti mungotithandizira it's not going to you it's for the benefit of the membership mm. mwachisanzo uh, tayala la galimoto likakhala kuti laphulika galimoto yo singayende chifukwa pakhala kuti a lot of things that okay mwa- mwina imene ndapereka chitsanzo yolakwika koma fuel uh, gauge mgalimoto ngati siku wo- igwira ntchito zikhoza kutheka kuti munthu kumaona ngati uli ndi fuel kufika pa njira fuel nkukuthera chifukwa kuti sukutha kupanga monitor i hope tili limodzi so vuto la gauge likhala kuti sitha kupanga monitor titakhala kuti vuto ti ndi adi sikugwira ntchito chiopsezo kwa ndege chikhala chotani in terms of functioning I think the ma instrument ambirimbiri and uh, they are redundant. Eh? Redundancy yo is to make sure kuti it covers zinthu ngati zimenezo. Ichi chafa. Ogwiritsa ntchito cha ku right ko
Uh, Chair, through you. Um, I understand, uh, Brigadier General, with due respect again. Timafunabe mutangotithandiza, uh, mwina uh, this will be the last time I'm, I'm asking that. Komano, function ya ADI ndi chani kuti ita- itakhala kuti yavuta chingachitike ndi chani
ndiye mundiuze situation yache pamene yavutapo mmwamba pa ground eh, pa landing yavuta mmwamba eh, yeah. Mu- you're flying level A- adi yaonongeka uh, pilot uh, support imene amayipeza from the adi yomwe panopo ayisowa ikhala iti kapena ndifunse kuti da,
okay. funso la clear kwambiri Eh, tithandizeni kuti tipite tsogolo
mufuna kuti ndingokufotokozerani pamwamba kapena in detail chifukwa ine si Dornier 228 handbook. I can refer you to that situation in the Donia 228 fully to say chingafute nchakuchakucha. Not that of mem memory. So if that is the case, ndiye kuti inu mutipatse mpata nda yimbire enache akubesuko andiuze kuti isi tapanga chakuti mwakuti mwakuti not out of memory mwina tipite chitsogolo but by thinking ngoziri when you're doing basic training you don't uh, refer to uh, type ratings you go generally a general picture of an adi kuti imagwira ntchito bwanji koma mwina tipite chitsogolo um, brigadier general uh, mine is just a confirmation ena ananenapo kale ndimafuna kungopanga confirm kuti when you're flying in the air

You don't know where you are. My, eh? my, my apologies, Mina Simon and Vese, through your chair. Uh, uh, uh, Brigadier General, I meant instructions, not the guidance. Uh, for example, uh, okay, Mina ndinene yonchi. Ngati kuwami, anabwera pa nthani, uh, Captain Nthani analisimikizira kuti when you're the pilot, you're flying. Uh, ma decisions onse amapangidwa ndi the captain because ndi amene ali mmwambamo we don't get instructions from anyone not even the army commander not even the president is that true
it should be true when it comes to the safety ya ndege because if you if iwe ukuona kuti ichi sindingachite chifukwa a i'll give an example eh? is a short runway

brigadier general tifuna tipitirize sindiziwa energy ili bwinobwino energy ili bwinobwino eti chifukwa panali ma nkhawa zina ndi zina kuti mwina kapena shuga akhoza kukwera kapena kutsika ndi ndimangofuna kuti pot- pofika saa imeneyo timalize okay clear clear okay chabwino tipange eh, blantyre malabada kenako timalizira kumapetoko uh, dowa kasangadzi unless ngati alipo ena oti afuna ayike ndemanga
Thank you very much, Chair. Uh, I've got uh, five questions uh, for the Doctor, Brigadier General Mtende. Uh, Doctor,

Brigadier General, you have five questions.
za late eh, president dr hastings kamuzu banda muona kuti penepo pali not not a Dornier 228. It's a Skyservant. Koyambirira ndege zoyambirira mumaz- mumaziona zina za mchira chonchi zimapanga phokoso. That's the one I'm referring to. Ndege zoyambirira I hope there is that distinction. Ndi chifukwa chache, when I was presenting, I said, take note of the registration. Eh, Ina ndi Tango 03, ina ndi Mawi 03. Ndi zija ndanena kuti timazitenga from Zomba kazisiya kuti ku germany ndikutenga dornier 228 zimene tili nazo pakali pano kubweretsa pano so i'm referring to these old zimene zimapanga phokoso kwambiri Hmm? because we were a modernizing the fleet tinaona kuti sizithandiza you know they they would be surplus to our need they would be useless to our need in terms of even capacity, performance, endurance. Even now, tunena kuti doni ya 228 tikhoza kupita nazo kwambiri kuti- kutali kwambiri koma we even have now other new chinese aircraft that can take more and go longer Whether we have pilots or not, that's another story and discussion. amauluka ndani nkovuta chifukwa chache even a bfu sananene kuti ndi uje mkhulupira kuti titha kuwafunsa iwowo inu the s- same question that you have posed to me a bfu titha kwafunsa kuti aa kodi inu tatiuzani amauluka ndi ndani because if they did the investigation and uh, uh, we also I, I don't know i think adc anapanganso nawonso investigation a malawi army anapanganso nawo investigation si choncho a mdf eh? Ana- ananena kuti ndani amene anauluka Hmm? chifukwa chani akulephera kunena kuti ndi uyu ndafotokoza apapa kuti owuluka ndi awiri and tsiku limenelo amauluka ndi Sambalopa ndi eh, Selemani kutsogolo aliyense siti sindidziwa kuti Sambalopa anali siti yapa left ka- yapa right i don't know okay

chifukwa chani ndanena kuti mulibe chani vo, voice recorders kuti tikanamva ma voice awo mwina kuti "Ah!" ali pafupi pa chani popanga crash tikananena kuti ah mawuwa ndi uje okay koma panopo we just like, you know making a guess palibe amene angandiuze ine kuti "Ah, ndikudziwa amauluka ndi uje nkhani yakuti ukudziwa bwanji kuti anauluka ndi ameneyo
Next, Wait, next one. nchifukwa chache tanena kuti this flight owuluka ochita actually fly manipulate the controls ndi mmodzi osati onse awiri koma ndi ndani amene anachita manipulate that control to come to a crash ndi ndani who would know ndimmene pagona vuto uh, kuli mafunso ena brigadier amene simunayankhe yes ilipo
uh, panali funso la spatial uh, disorientation iyitu sikuti ndi ili ngati ukuyendetsa galimoto and then uh, uh, lightning yafika pa imakupanga ujeneti imakupanga eh, you know it's only for short time but within that eh, things can go wrong and they go wrong even in the aircraft unless kapena ukuluka pachani eh, autopilot because if it is manual and you're handling and eh,

every short while, every year, every six months. That's what we're doing. Nchifukwa chake ndimanena kuti solution ya kuti tilibe ndalama is not a solution at all because ngati wagula ndege uyenera kuchita facilitate zinthu zimenezo and zija ndimanena za constitution ndimathandauza kuti tili ndi ma responsibilities tagula ndege sitingangogula ndege nkukayunjika ku airwing or ku- ku air force ife nkumapanga zathu izipanga chani kuyakuti yokha

za weather imene mnanena sindinanene kuti anthu osanena ndiye weather ayi because ndibe proof ndiye kuti ifeyo panopa tinyamuke tipite kuti ku department of civil aviation kukanena kuti weather mdapatsa ndi iti then we can take it from there

pafupi paja eti kupita ku kia when i was on the approach runway sinaiona the tower naiona ma buildings ena onse aja naona zinyali zili penapake naziona koma runway sinaiona chifukwa chani nanyamuka mmamawa kwambiri eh? malinga ndi mission requirement zimene tikunenazo Nkudzapezeka kuti pamene paja pakutuluka chani chifunga around there. Eh? Chija chimakhala mmamawa close to the ground that you can't see. So I had to cancel the approach kuti ah sindikuona eh control tower palibe sindikuona ndiye utani obviously basi i break off koma in the meantime ndingozungulira pompano hopefully kuti ndi- ndikuona kutsogoloko ikupanga chani so eh, i, uh, that, that fog is clearing so i just gave it two minutes and that's what happened tazungulira kuseriku nkuzapezeka kuti ah, runway ndiyo cleared to land and i landed So it is that uh, close to the ground weather imene amene achita publish for that approach kukiyako nawonso anena kuti sungapitirire 200 feet for instance so if weather is uh,

ichi ichi ichi tichite understand ichi ichi ichi is all laid bare even on the uh, sermon imene talandirayi mwapereka maparameter talk about here this one this one this one not, not everything that's why i'm not you know spending so much time telling you everything because i can't eh? zinthu zimene ine zanditengera years and plus kuti ndizifotokoze kuno lino one year i- i- in a few hours it's not possible so nditha kukamba apo ndi apo that's what i'm doing ndifuna chache honorable member aja ndauza kuti zimenezi nditha kukatenga buku because pakati pano sindi sindingawerenge but give me time ndikatenga ndikupatsani chifukwa iyi ndikudziwa kuti iwo akuzidziwa Point made. Things are very good. Uh, Dowa Kasangazi, Um, zikomo kwambiri for the sake of progress, yeah? um,
ndili ndi mafunso angapo uh, kwa brigadier general dr mtende um, funso loyambirira ndimangofuna ndidziwe uh, mukuonetsa kuti muli ndi experience yochuluka ndithu Uh, ndili ndi interest kuti ndidziwe kuti kodi ntchito ku malawi army munayamba liti ndipo munasiya liti um, mwina muzilembera chifukwa choti nthawi ikuoneka ngati yatithera
Kuzakuyankhani limenelo lophweka I think the, the mu report ndanena kuti 1975 76 kusiya

mu 208 so i can say kuti ndinasiya 208 chifukwa somehow somewhere and by some dangerous people i call them ananena kuti ndinaukira boma nde treason ija mukumbukira inachita involve uh, military officers okay i wouldn't may want to mention names here because sinapemphe kuti ndipange choncho koma inali ya 208 nagonapo mu Zalewa Camp chani uh, maula napita mkoti nali newspaper you know so naukira boma Next question. chabwino um, zomba thondwe uh, anafunsa nkhani zokhuzana ndi possibility ya hijacking nde inuyo mkuyankha kwanu munadzanena kuti zimenezo sizikanatheka ndimafuna kuti mungofotokoza uh, chifukwa chani mmaganiza kuti zimenezo sizikanatheka
pali security ya malawi army Am- the owners of the aircraft amachita screen mumene munthu amati angabisale muja taona mwanangu eh? nde sambalopa is the senior pilot of the rank of a colonel eh? in terms of security ngati sitingamdalire ameneyo ndiye tidalira ndani okay selemani is the rank of a major ngati sitingadalire major wa company yache of troops ndiye tidalira ndani aidini major ali ndi anthu ache sizingatheke zimenezo ndiye auluke kuchokera ku besi ukafika kuti kuchileka eh? kuchileka kuli security ya polisi pachileka bosi eh? Ha- alipo pamene paja ambirimbiri unless security eh, you know pali slackness papolisi papolisi achilekapo pa aerodrome paja mwina kapena hijacker adwa adutsa but otherwise uh, inu akalekale mukumbukira kuti ma hijackers anabwera pa- pachani pachileka eti ndipo anathana nawo ndani malawi army so it's a- it's just an example unless kapena kuti within the vip protocol wina wacho waidumba but the lower protocols sizingatheke and don't even think next question um,
uh, mulanje north anadzafunsapo uh, uh, funso lokhudzana ndi kuti zimene zimachitika pa tsiku limeneli Zikukhala ngati kuti zinali zodabwitsa kuti ndege itafika pa point nansa communication sinafike ku control tower komanso ndege ima imazungulira imapanga circulate um, zimene uh, amaona ngati kuti zinali zodabwitsa anthu ambiri mmalawi muno of course amaona ngati kuti zinali zodabwitsa uh, komanso kuti imauluka pafupi kwambiri mwina as low as 200 feet zimenezozo zi- zinali zodabwitsa and eh, kunena kuti no uh, landing gear inadzatuluka malo onena kuti sanafike ku destination imene amapita zinali ngati zinthu zodabwitsa ndimafuna kuti inuyo mutipatse expert opinion uh, kunena kuti no zimene zizi m'maganizo mwanu mukuona kuti zimachitika chifukwa chachani
ngati bad weather inali kuchikangawa kuti panafika point inache anthu amalephera kuyenda chitsogolo eh? i think zinamveka pompo ndiponso mwina kunamveka kuti ena just cancelled eh? sinena kuti ndani amene achitira but Ndiye mukukhulupirira kuti munthu wapansi woyenda amaiona ndege mmwambamo ikutulutsa timatayala, ikupanga zimene kuiona wapansiyo, kapena is it factual kapena myth? No, koma- Nga- ngati nkhani ya landing gear yo ndizoti no zikukhala ngati zili mu bfu report kuti pamene imagwa ndegeyi inali ita- itatulutsa landing gear um, komanso kuti imauluka pafupi ndi zinthu zoti ngakhale commission of inquiry yakale ija uh, inafotokozapo um, ndiye tikungofuna tidziwe zoti imazungulira ndege ija bfu report inapanganso record ndiye timafuna tidziwe kuti ino inuyo ngati expert mukuona kuti ino zimenezizi zimachitika chifukwa chani
ndikupenda ndafotokoza kale kuti this is strange this is not normal you know because normal flights samapanga samapanga zimenezi izizi eh, something for about koma nkhani yayikulu ndi yakuti one tikuona kuti weather is involved weather sitingayiponye ayi weather ndi yoti yachikhalire mmaripoti onse mumvamo weather and mukafika pa ground mukafunsa anthu kaya ndi pa chikangawapo kaya around that area ku, ku chakumzuzu akuuzani kuti eh, sizinali bwino ndiye kuti weather sinali bwino sinali bwino for flying in this particular case and sinali bwino chifukwa choti the end result ndi disaster imene chifukwa chache tili muno chifukwa zinthu sizinathe bwino ndiye tifuna timvetse bwinobwino kuti kuti chidachitika nchiyani tikutolapo tikutolapo tikutolapo vuto ndi lakuti ena akuonjezapo mangwere opanda ntchito amene satithandiza eh? Eh, inaima pamodzi iyayi sihelikoptatu iyi iyi ndi ndege ndiye singaime pamodzi oo analowa mmenemo iwe palibe amalowa mmenemo eh? ili mwa- alowa a- wakwera bwanji mmenemo kuti ikafike mmenemo eh? watulukamo ah, iwe amene angatuluke ndege yache siyi ndifanya china ndimachita emphasize mission eh, ready aircraft i'll give an example ku helicopter kuja uh, not ku helicopter ku, ku, ku uh, battalion ya mili- ma example akwanira Okay. Eh, ta- ta- ta- tapitiriza nifosolina um, zikomo kwambiri um, uh, brigadier general dr ntende Uh, munadzafotokoza kuti pa 10 June 2024 mukanakhala kuti inuyo munali pilot woti mukufuna muyendetse uh, uh, vice president um, simukananyamuka pa KIA kumapita ku mzuzu uh, munafotokoza zifukwa zonena kuti mukunena kuti weather ku mzuzu sinali bwino nde tikapitanso ku bfu report uh, anapeza kunena kuti ngozi imene ija uh, kwakukulu inachitika chifukwa chonena kuti weather sinali bwino ndiye ine ndimafuna kuti inuyo ngati expert fukwa mu lipoti mwanu simunatsindike ndimafuna kuti mutitsindikire kuti inuyo mmene munayipangira analyze ngozi imene ija inachitika chifukwa chani zikomo kwambiri chair funso langa chimodzimodzi ndayankha kale funso ilo chifukwa ndangoti sindikanapanga based on weather report the actual report ya weather imene anapatsa awawa to make a decision kuti tiuluka tipita ku, ku mzuzu ndilibe kutanthauza kuti awawa anachita interpret weather imene anawauza ndikuona kuti ili bwino not only pa departure pa kia but also landing ku mzuzu but alas they never made it to mzuzu it means nanenso ndipatsidwe weather report ija ndipange analyze kuti ayi ayi apapa is below landing minimum eh olo kaya ndani sakanapita chifukwa chani one kumzuzu kulibe chithandizo cha ma instruments on the ground at mzuzu to help the pilot to land so chifukwa chache ndikunena ineyo based on that information i wouldn't
zidapangika chifukwa chani simunganene
i think panopo cholinga chimenechocho tikanakhala kuti auja ananena i think mwina si bwezi tili muno kukambirana zimenezi bwezi tikanapanga kale conclude auja zinachitika ndizimene ndikupanga emphasize all along kuti anthu awiri akuuluka kutsogolo amene akuulutsa sitikumdziwa titha kumdziwa bwanji pepala ya flight plan yake eh? koma uyu amene anagunda nthaka to crash ndi ndani sitikumdziwa amene amauluka koyambirirako to make that accident palibe amene angamdziwe zifukwa zache ndaneneranso kuti chifukwa mune- munalibe chani voice I, I think zamveka uh, mwina kungonena kuti a bfu anati pa nkhani ya weather sinali imodzi mwa sinali yokha panali ma causes ena ena ndi ena weather inali mo- imodzi mwa iwo kunali lack of situational awareness zimene ananena kunali inadequate pre-flight planning nde mangofuna kuti picture ikhale very clear e, koma ananena kuti imodzi mwa zinthu zimene zinapangisa ngozi inali weather so mangofuna ndipange clarify pamenepo may have may have okay so timalizise uh, dedza
chair uh, uh, nindi funso limodzi lokha or uh, just a clarification uh, bfu report chair uh, if you uh, napanga kale lifa nthawi ija page 44 point 45 then mafuna uh, J- brigadier general dr ntende as expert uh, ndege ija mmene munakambira ndamvetsa bwino kuti amayendetsa ndi mmodzi amakhala awiri koma at particular time amakhala ndi mmodzi amene akuyendetsa all the time uh, copilot ndekuti amakhala kuti amene sakuyendetsa at that particular moment akati copilot pali pilot in command muli pilot in command nde ndi copilot coz uh, page 45 ndi 44 ikuoneka kuti amene amapanga ma communications i think ni ntchito ya copilot eh? communicating with the ndekuti anali mai uh, major selemani eh? according to the according to the bfu 44 page 44 and 45 amene amayankhula kuti 20 mem- uh, nauticals kuti akufuna azifika kuchani it was copilot communicating ndi aku mzuzu ndekuti at that particular time amene anali amayendetsa anali colonel sambalopa is it zikhoza kukhala choncho kapena ayi Zikhoza kukhala choncho. But you, you cannot say with certainty. Because we, do- we, we don't know.